ekele m abụ m Chukwuma Ogbonna otu NUPENG na PENGASSAN nyara ala anyị ahụ n'ọnwa itoolu afọ 2025 otu NUPENG bụ otu jikọrọ ndị ọrụ mmanụ petrol na ụmụnne ya ndị ọzọ nọ n'ọkwa nta na ọkwa etiti PENGASSAN bụ otu jikọrọ ndị ọrụ mmanụ petrol na ụmụnne ya nọ n'ọkwa ukwu ka e si n'ụṅara abụbọ ọrụ nke ndị NUPENG pụta. PENGASSAN malitere abụbọ ọrụ ụbọchị iri abụọ na asatọ ọnwa itoolu afọ 2025 n'ụdị malitere ịdị ire ozugbo ya bụ enyeghị otu izu ụka abụọ maọbụ karịa maka iji malite ya bụ abụbọ ọrụ ka ya bụ abụbọ ọrụ na-aga otu TUC bụ otu jikọrọ otu ndị ọrụ dị iche iche n'ala anyị bụ ndị nọgasị n'ọkwa ukwu sị na ya ga-ekwenye maka na anya bebe imi ebebekwuo sonye na ya bụ abụbọ ọrụ PENGASSAN. N'aka nke ọzọ, otu NLC jikọrọ otu ndị ọrụ nọgasị n'ọkwa nta na ọkwa etiti n'ala anyị sị na ya ga-ekwere maka na ewu bụ ibe atụrụ Sonye ma ọ bụrụ na TUC esonye ma tupuru ya bụ abụbọ ọlụ ebido. Onyeisi otu PENGASSAN bụkwa onyeisi otu TUC bụ Comrade Festus Osifo nọrọ n'onyonyo telivishọn na-akpọku onyeisiala bụ President Bola Tinubu asị ya mee ka Dangote raa aka o ji mee ka Dangote raa aka o ji na ọ bụ Aliko Dangote ka a na-agha na Aliko Dangote chụrụ narị ụmụ Naijiria asatọ n'ọlụ n'ihi mmasị ha ha jiri sị ka e denye aha ha ịbụ ndị otu Pengassan iri njeri dọla abụọ Aliko Dangote jiri wee lụọ ụlọ ọlụ ya ejeghị eje na etụnyere na ụdị iji etụnyere nke ndị Shell ji ganye nte aka na nta ego maka ihe banyere mmanụ petrol na ụmụnne ya n'ala anyị. Na e buru ego nke ndị Chevron tinyere n'ịchụ nta ego mmanụ petrol igwute ha egwute ire ha ere ka e were na nke ndị Chevron nọdụ ụzọ iri abụọ na nke Dangote ahụ erughị otu ụzọ n'ime ya bụ ụzọ iri abụọ Comrade Festus Osifo jiri Aliko Dangote wee tụnyere ndị ụlọ ọlụ ofesi Shell na Chevron. Ọ dị ka i were ya onwe ya dịka onye mụrụ maka ọlụ aka imepụta akarangwa ọlụ dị iche iche gụnyere ngwa ọkụ eletrik ma njụ oyi ma ntụ oyi bụrụ onye mekanikal injinia onye mụkwara maka usoro na atụmatụ igwupụta na imechapụta mmanụ petrol na ụmụnne ya bụrụ petroleum injinia ọ dịzịa ka i were aka ọlụ Festus Osifo dịka onye Naijiria wee tụnyere nke ụmụ amadi dịka Rudolf Diesel onye Germany lụpụtara igwe injin diesel ma nke ụgbọala e ji mmanụ diesel anya maọbụ nke ụmụnne na-abụ ndị Amerịka Wilbur na Orville Wright bụ ndị mbụ lụpụtara ụgbọelu fere efe ka mmanụ petrol kọtụrụ na kerozin ha maka ya bụ abụbọ ọlụ otu dị iche iche sị na ọ bụrụ ha n'otu Nupeng n'otu Pengassan n'otu Dappman nakwa Petroan maka ebubo ha bụrụ na ha ncha na-agba Dangote bụ onye kwụsịlara ụkọ mmanụ petrol n'ala anyị ma na-eme ka ọnụ ahịa na-ada n'ime afọ naabọ gara aga mgba okpuru na ọ na-aka ha mma ịtụ mmanụ petrol site ofesi maka ego ha na-egbuchete na ya na ọ na-asọ ha ka mmanụ petrol na ụmụnne ya kọọ n'ala anyị maka ngarị na aka azụ ha na-eri na ire ha n'ụzọ mkpuke. Na isi sekpụ ntị abụbọ ọlụ ndị Pengassan gbara bụ ego mbere n'ụgwọ ọnwa n'ọnwa n'ọnwa Check-off dues. Ha achọghị ka ọ kwaa ha maka ha bụ narị mmadụ asatọ a chụrụ n'ọlụ na nke Dangote na ego gbara na nde kwuru nde naira ndị isi otu ndị ọlụ tụmadụ ndị nke mmanụ petrol na ụmụnne ha na-adị enweta site n'ego mbere n'ụgwọ ọnwa ndị ọlụ na o nweghị ihe bara uru ha ji ya lụpụtara ndị ọlụ maọbụ maka ọdịmma ọha obodo na ọ bụkwa nripịa nripịa maka ego ụtụ nde naira asaa nakwa nde naira iri na abụọ A na-akwụ maka otu ụgbọala tanka asị ka achaa ọbụla tupu o buru mmanụ petrol a gbanyere ya n'ụlọ ọlụ imepụta mmanụ petrol wee pụọ. Ndị ala anyị jụrụ isi sị na ike na-adị ndị Pengassan na ndị Nupeng ma ọ bụrụ Dangote wee jụọ ọ gịnị mere na ha agbaghị abụbọ ọlụ n'ime afọ iri na asatọ gara aga ụlọ ọlụ NNPCL ala anyị kwụsịrị ọlụ na ngalaba abụọ o nwere na Port Harcourt na ngalaba nke Warri nakwa ngalaba nke Kaduna n'agbanyeghị nde kwuru nde dọla gọọmenti etiti mere ka o ruo ndị isi ha aka maka iji tinye ngwa ọlụ ha ndị akpaghị ahụ n'ụdị maka ibidokwa ọlụ ya bụ abụbọ ọlụ bịakwara kpasuo ndị otu dị iche iche gụnyere otu Wotan bụ otu ụmụ agbara ụmụ nwaanyị ndị ahịa bụ ndị sịrị na ha ga-esite na ngagharị iwe n'ala anyị niile wee gosi na ha kwụ Dangote n'azụ n'oge minista ala anyị na-ahụ maka ndị ọlụ na ọganiru n'ịlụpụta ọlụ bụ Alhaji Mohammed Dingyadi hụrụ na ọ dịla mkpa isepụ aka enwe n'ofe ọ kpọrọ nzukọ e nwere mkpụrụ ụbọchị abụọ kwụsịrị ya bụ abụba ọlụ ndị Pengassan ka Dangote mere ebere kweta ịkpọchi narị mmadụ asatọ ahụ ọ chụrụ n'ọlụ maka ebubo mgba okpuru ugboro ugboro ma nye ha ọlụ n'ụlọ ọrụ ya ndị ọzọ ka e mesịrị comrade festus osifo na-adọ aka na ntị aba na onye ka dangote si laa azụ n'ịkpọghachi narị mmadụ asatọ ahụ ọ chụrụ n'ọlụ na ya bụ abụba ọlụ ga-amalitekwa ozugbo wee na-ajụ ọ maka mmadụ dị narị asatọ n'ọnụọgụ ka otu pengassan ji tinyekwa ndị naịjirịa dị narị nde abụọ na iri nde atọ n'ọnụọgụ n'ahụhụ ụkọ mmanụ petrol nke kerozin nke ụzụ gas na nke ịnya ụgbọelu ọ bụrụ na dangote kwechikoro na ya ama mkpọghachi ndị ahụ ọ chụrụ n'ọlụ bụrụkwa na pengassan gara n'iru na ya bụ abụba ọlụ Ọ gaara ịdị ka ọ dịrị n'oge nke General Sani Abacha. Mkpọsa Ozi Ugo. Nwata hụ ọgụ e gboro egbo, ọ sị ọgụ kpọkwuo ya iru. Nwanza na-erekpọ, ọ sị na ya na-aha mmanụ Iru inyi n'agba abụghị ịgba afụ ọnụ. Nnụnụ anụ anụ na-anụ ihe n'ikpo nnụnụ. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Kwa izu, Ozi Ugo Chukwuma Ogbonna, onye nụ ya kọtụrụ ibe ya.